kalo tile tan ani seegin su ka taa bila tile tan ani kɔnɔntɔn la banbanciw wulila bankas mara la ka dankari kɛ maaw ni na ani baganw ka taa ni olu ye ani ka u bolofɛnw tiɲɛ gouvernement y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni tora nin ko in na a bɛ taa maa kɛmɛ ani maa bi saba ani fila la ko wa Katiba ni Masina ni o ye Amadu Kufa ka jɛkulu ye k'olu de nɔ ye nin baara in ye gouvernement y'a jira k'a fɔ ko nin nisɔngoya ani nin dusukuntɔɔrɔ in ko a ma bɛn tiɲɛni kɛra dugu minnu na Bankas mara la olu ye Jalasabugu Janwili ani dɛgɛsuba nin dugu saba in u dusukun tɔɔrɔlen don bi nin kibaruya in wulila ka mali fan bɛɛ minɛ ani diɲɛ bɛɛ malien bɛɛ da bɛ don a kuma la bi o kosɔn an wulila ka se malienw ma k'o ɲininka ɲininkali saba la an ka ɲininkali fɔlɔ ka se malienw ma ni o ye yala u ye kibaru mɛn maa kɛmɛ ani maa bi saba ka faali ɲininkali filanan an y'a fɔ ko armée française ka taa ka bɔ an ka dugukolo an tilala k'a fɔ mali armée bɛ ka sebaaya sɔrɔ Ko l'armée monte en puissance nka insécurité bɛ hali bi malienw yɛrɛ hakilina la mun de bɛ se ka kɛ n'o bɛ se ka fara bolo kan walasa ni mali bɛ se ka sebaaya sɔrɔ ɲininkali sabanan nin baara in kɛla kalo tile tan ni seegin ani kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ma nka gouvernement ye kalo tile mugan de kɔnɔ ka kuma nin waleya in kan yala o hakilinata ye jumɛn de ye gouvernement ka nin temps tali na sani ka réaction kɛ nin incident in kan Tiɲɛ yɛrɛ la vraiment a ma bɛn walahi a ma bɛn yɛrɛ yɛrɛ de depuis 2013 mɔgɔ yɛrɛ tɛ ka faga ni dɔgɔnɔ tɛ dɔgɔnɔ dɔgɔnɔ jɔyɔrɔ yɛrɛ ye mun ye Mali ko yɛrɛ la fɔlɔ weleli bɛ kɛ ka faamaw avertir bien avant que fagali ka kɛ tɛ taa quelle raison pour quelle raison dɔgɔnɔ bɛ ka faga ni an si tɛna tunun attaque kɛra moi je suis malien

Vraiment a bɛ mɔgɔ kamana gan dɔɔni si l'armée également n'u tun bɛ se k'a lajɛ cogo ka système falen quoi là c'était mieux sinon tiɲɛ yɛrɛ la nin nin ko in nin nin ma bɛn nin ma diya mɔgɔ si ye quoi sécurité min a fɔra ko sécurité min bɛ yen nɔ tiɲɛ la kuma ka ca ni kɛta ye quoi nin ko in nin ye janfa de ye quoi tiɲɛ t'a kɔnɔ quoi parce que janni u ka taa baga civils ma k'u faga k'u bɔnɛ u ni la ten u tɛ sɔrɔdasiw yɔrɔ dɔn wa civils ye mun kɛ u ma foyi kɛ c'est des politiques bon et puis politique in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛɛ ye ko tan ka bɛɛ ka jamana in kɛlɛ pur k'a jira ko tuurusu kɛlɛ de bɛ mali la sina foyi tɛ mali la walima ko ya de san san mɔgɔ cɛ la ba dutu kɔntan ko la kuwa a bɛ ye fmasɔn min fana sɔrɔ n tɛ mri b'a lkali tɛ la la f bɛ don wɛrɛma nka mɛnna'a ka sɔrɔ ma taa se sur lu tren mɔgɔ ma ta ka taa u dɛmɛ wɛrɛma yɔrɔ la kɔni ne ma kɔntan ko sɔrɔ k'u ko ko a bɛ se kɛ min bɛ don sira la N'olu ko k'u bɛ taa c'est un problème ko f'u k'u bɛɛ ɲɛɲini or an b'a mɛn télé la ko migiw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ sanfɛ donc o yɔrɔ la nin tun man kan mɛn k'a fɔ ko n'u ko k'u bɛ taa ko mine bɛ sira la o tun man kan mɛn nin ko la quoi vraiment o yɔrɔ la a ma diya n ye kosɛbɛ je suis pas du tout content armée française nin ko in daminɛna ka armée française yɛrɛ ogossagou ta kɛra ka armée française to yan bɛɛ ma bɔ a la foyi foyi ma kɛ muso kɔnɔmaw ni denmisɛnninw dara k'u kɔnɔ fara hali bagan k'a faga ka dugu ci ka filenkolon ci ka taa o kɛra depuis ka armée française to yan armée française armée française an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ kala turu o yɔrɔ kan quoi parce que a dɔ kɛra u yɛrɛ ɲɛna yan ɛɛ fɛn ye min ye ni eh, eh, eh, bankas mara filɛ nin bankas mara yɔrɔ ninnu filɛ nin ni armée nana n'u ye jihadiste damadɔ n'u nana yɔrɔ nin na u nana ka na munumunu yɔrɔ la ka na yɔrɔ lajɛ u mana jihadiste minnu ye u b'olu faga u bɛ taa u bɛ taa ka population to ten cogoya la sɔrɔdasiw sigilen tɛ yɔrɔ la Foyi foyi tɛ yen mɛ u y'a se ka kan min jɔ yɔrɔ in na yen nɔ ew taara ka kan in fɛ a bɛɛ de tila la a bɛ tilen ka de tila fɛnbugu ni resiww ni fɛn sanfɛ i layi aw taara ka bɛ kan jɔ yɔrɔ la a ye kan jɔ aw ka mɔgɔw bila yen nɔ o mɔ ni ataki in filɛ nin ni ataki in siyalen la bi nafafa kɛ ninnu ka na ni dugumɔgɔw u bɛnna fɛn ninnu ni mɔgɔ ninnu ni dugumɔgɔw u nana ka na bɛn u y'u ka conditions bɛɛ lajɛlen posé dugumɔgɔw sɔnna a bɛɛ ma u sɔnna a bɛɛ ma ko mɔgɔw ka famille ka mɔgɔ fila fila di famille ka mɔgɔ fila fila di pour que olu bɛ don rébellion na o mɔgɔw u y'a unhun naminɛ et après les jeunes là olu bolila u bɔra dugu kɔnɔna na bon après ça rebelles ninnu nana sisan nɔ ko u ye janfa kɛ, u ye janfa kɛ parce que ɛɛ ɛɛ u taara armée malienne alerter han, ni mɔgɔ nana i obliger k'i don fɛn na k'a sɔrɔ i tɛ se ka fɛn fɛn min se t'i ye han, se min b'i ye dɔrɔn k'a fɔ faamaw ye Bon ni e taara fɔ faamaw fana ɲɛna n'olu fana ye négligé yɔrɔ a kɛra jigikari ye i fa sara i ba sara i dɔgɔnin sara i den sara vraiment c'est trop quoi c'est trop quoi bilahi de a bɛ ni ala n'a kira cɛ ne somɔgɔw de bɛ yen ne balimaw de bɛ yen ne denw de bɛ yen An ko fransi ka taa wa fransi bɛ taa sans problème fransi bɛ taa fransi ka bɔnɛ min b'an kan fransi de don k'a daminɛ ka bɔ libi ka na ka se yan fransi ka bɔnɛ don ni maa min ko ko fransi ka to yan tiɲɛ un ennemi du Mali France bɛ taa on va résoudre nos problèmes bien kura bɔ ani woyɔ tɛ ban dɛ ɛ n'a fɔra ko armée monte en puissance je peux dire que o kuma in a bɛ da de la mais an ɲɛ bɛ min na a n'o tɛ kelen ye quoi parce que quand tu parles de l'armée tu parles de la défense nationale et de la sécurité en même temps ɔ mais an ɲɛ bɛ min na min bɛ ka fɔ ani min an ɲɛ bɛ min na o tɛ kelen ye quoi tiɲɛla ne kɔni ɲɛ tɛ k'a fɔ ko l'armée monte en puissance a ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne mɔgɔ ɲɛ t'a la quoi min kɛra o don tiɲɛla o ye jaabi dɔ ye k'o di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko faransi ka taa plan dɔ de b'u bolo bon u m'a fɔ k'u ye coopération signer u ni Russie cɛ u jigi dalen don Russie militaires de kan an'u ka instructeurs minnu bɛ yen nɔ pour que ka baara ka kɛlɛ kɛ u ka plan B b'u bolo Abdoulaye Wade y'o de fɔ Abdoulaye Diop y'o de fɔ a taalen Nations Unies ka siège la a y'o de fɔ c'est à dire olu bɛ coopération signer mɔgɔ cɛ u bɛ mɔgɔ min i y'a faamuya u ni mɔgɔ min bɛ se ka plan tracer ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ u m'u diyagoya ka don dungɔ la fosi fosi a ka d'u ye cogo min na u b'u ka opération signer u n'u tigi cɛ bon olu dannaya fana de b'u n'u cɛ Armée française bɛ taa an bɛ se ka an ka an ka an ka kɛlɛ kɛ mais fɔ an ka organiser ka ɲɛ hali bi quoi hali bi armée monte en puissance mais fɛn dɔw bɛ yen olu ma sigilen tɛ sen kan kosɛbɛ parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen zone dɔw bɛ yen an ka mɔgɔ t'u la u bɛ taa ka taa zone libérer mɔgɔ tɛ to u kɔfɛ yen quoi donc après u bɛ tila ka taa attaque kɛ a yɔrɔw la donc faut que o kow ka ɲɛɲini kosɛbɛ quoi Aw taara sa a ye attaque kɛ yɔrɔ dɔ la attaque kɛra yɔrɔ dɔ la aw taara ka taa dɛmɛ don u la aw tilara ka segin ka na mɔgɔ si tɛ yen bon u taara fɔ aw kɔ u bɛ tiɲɛliw kɛ o yɔrɔ k'a lajɛ quoi u y'o kɛ ko min kama vraiment tiɲɛ na ne tɛ fɛn caman ɲɛdɔn o la ka fɛn kɛra depuis o don ko bon mɔgɔ fana i tɛ se ka bali ka fɛn nombre di ka sɔrɔ i tɛ Hali même jusqu'à présent su dɔw bɛ ka ye su dɔw bɛ ka ye olu ye min fɔ min ye u b'o de fɔ u ma min ye u t'o fɔ quoi parce que dɔw fagara kungo kɔnɔ olu ma ye jusqu'à présent dɔw bɛ ka ye e tɛ fɔ u ye nombre min fɔ a ka ca n'a ye réseau la kuma caman bɛ fɔ an ye a tɛ kɛ tiɲɛ information caman bɛ kɛ o tɛ kɛ tiɲɛ kɔmi dɔw bɛ kɛ tiɲɛ bon l'état c'est un organisme très bien organisé a fɔ n y'a fɔ n b'a ta Kɔmi denmisɛnninw ka kɛlɛ karisa ye mɔgɔ min ta sara o fɛn tɛ dɛ ce sont des spécialistes il y a des juristes il y a des gens qui ont fait la criminologie fɛn bɛɛ b'u bolo structure bɛɛ b'u bolo c'est l'état seul qui est fort état de bɛ se k'a fɔ nin kɛra kun mun na an bɛ nin ɲɛnabɔ nin kun na fɛn fɛn b'a kɔnɔ an bɛ dɔ de fɔ c'est leur rôle gɛlɛya bɛ se k'u sɔrɔ a la n'o tɛ mɔgɔw bɛ fɛn fɛn fɔ moi je partage ça avec eux trois jours quatre jours a bɛ kɛ u b'a kalama u fana b'u ka ɲɛnabɔli de la c'est leur rôle Peut être a bɛ se ka kɛ des problèmes de liaison yanni n kow ka sigi sen 1 kan ani fana ee c'est à dire o ye o ye o problème tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ɛ liaison ko ye quoi donc an bɛ se k'o ko ye n'a ya kɛla Mali kɛnɛ ka bon n'a sɔrɔ Bamako don i bɛ se ka ɔ a bɛ kɛ yɔrɔnin mun na i bɛ taa intervention na bon nord t'o fɛn ye hali bi nord ins ɛɛ insécurité de bɛ walawalalen don fan bɛɛ bon kɛlɛ filɛ nin ye nii k'a fɔra ko kɛlɛ kɛ i tɛ se ka girin ka disposition ta i bɛ labɛn dɔ de sabati ka sɔrɔ ka taa i y'a ye wa gouvernement filɛ nin ye a b'a ka enquête kɛ dogo la maaw t'o dɔn u ka service renseignement bɛ yen nɔ u ka radariw bɛ yen nɔ u bɛ kow surveiller i y'a faamuya u kan ka mɔgɔ ninnu gouvernement bɛ enquête la o mɔgɔ ninnu yɛrɛ taara yɔrɔ min na u b'a bɛɛ enquête la i b'a mɛn dans deux semaines i bɛna bɔ fɛn dɔ kalama quoi u bɛ ninnu bɛɛ faga ne de y'a f'i ɲɛna ni ko kɛra dɔrɔn ɲɛfɔli kan ka kɛ A wagati kɔnɔ quoi a wagati man ka janya k'a fɔ ko aw bɛ kunnafoni di mɔgɔ ma nin de kɛra yan fɛ o man kan kɛ ko kɛra don min na normalement kunnafoni kan ka se bɛɛ ma maliyɛn bɛɛ kan ka bɔ ko kalama o don min kɛra a ka ɲɛfɔ bɛɛ bɛɛ k'a faamu an ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw ni tɔɔrɔlenba de don nin ko in na parce que k'u tɛ fɛ jeli wɛrɛ ka bɔn tuguni pa An bɛ a fɔ kuma bɛɛ ko l'armée monte en puissance donc olu yɛrɛ bolo ni jahadi a tun man kan tɛ ka kɛ